i b'a fɔ arapɛriw man ka kuma jamana ko la quoi donc ne t'a dɔn n'o fana ye mali constitution don n t'a dɔn n'o fana bɛ mali constitution na quoi mais ne bolo an k'a dilan o de ka fisa a tiɲɛnen y'an ɲɛna ka tila k'a fɔ k'an bɛ nimisa parce que mali tɔgɔ de ye ko nimisa bugu o ma daminɛ bi kabini anw ma bange jamana in kɔnɔ mɔgɔw de bɛ ka nimisa don o don don o don maliyɛn de bɛ ka nimisa cɛ an ka miiri sa an ka miiri dɔɔni quoi président joli joli maliyɛn ko k'o si man ɲi n'u ko ko mun ka ɲi n'o taara u b'a fɔ k'o man ɲi ɛ buwa filɛ nin ye buwa nan'a sɔrɔ jamana ɲagaminen don ka se niveau min ma maliyɛn bɛɛ b'a kalama san duuru mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ se k'o ko bɛɛ ban parce que rébellion kɛlɛ filɛ nin ye terroriste ko kɛlɛ de don mɔgɔ kelen tɛ se k'a fɔ k'i b'a fɛnkɛ quoi n'o de y'aw ka aw ka argument ye o tɛ argument y'aw bolo parce que n'i y'a jateminɛ président ya ye continualité de ye bon buwa nana sigi fanga la a nan'a sɔrɔ baara fɛn fɛn daminɛnen don a y'a bɛɛ laban fo ka tila ka kura wɛrɛw daminɛ bon n'i y'a ta k'a lajɛ hali n'i ye mali armée ta k'a lajɛ bi i b'a sɔrɔ buwa ka wari fanba an'a ka développement fanba c'est à dire a taara armée de la quoi donc jamana si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ avancer tant k'i ka armée man ɲi d'après les maliens même parce que aw de ko yan ko armée t'aw bolo c'est à dire armuw t'aw bolo foyi tɛ yen donc buwa ye baaraba de kɛ ka avion san armée ye ka sɔrɔdasiw lalafiya ka polisiw bɛɛ lalafiya n'i y'a jateminɛ hali bamakɔ yan bi i bɛ se ka ko sécurité bɛ hali bamakɔ yan bi parce que n'i ye circulation bɛɛ lajɛ i b'a sɔrɔ polisiw kɛlen don ka yɔrɔ bɛɛ minɛ polisi kelen marifa kelen c'est à dire BJ jɔlen don interception bɛɛ la quoi sapeur pompier bɛ fan bɛɛ ka dugu sécuriser jamanaden n'i y'a mɛn ko dunkafa bɛ sabati k'i bɛ da k'i bɛ sunɔgɔ i bɛ lafiya i lakananen de don quoi donc an bɛ foli kɛ an ka lakanabagaw ye parce que lakana yɛrɛ ko la buwa y'a se belebeleba kɛ lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ b'o seereya quoi donc e ye fila ye i ye bozo ye i ye kadɔ ye c'est à dire e de kan k'a dɔn ko mali an bɛɛ maliyɛn de ye an bɛɛ jeli kelen de ye k'a bila sinon o tɛ buwako kɛlɛ ye bon nɔriko buwa sigira wagati min na n'i y'a jate minɛ a bɛ ka ban de o dɔndɔni de don dɔndɔni de don parce que jamana min segira kɔfɛ san mugan san duuru tɛ se ka o fɛn ka na quoi maliyɛnw maliyɛnw mɔgɔ si kana jɔn i fa bomosi la sinon n'i b'a ɲɔgɔnna bɔ mɔgɔw b'a fɔ k'a tere ka jugu dɛ et puis mɔgɔ kelen bolo tulu tɛ se ka sama mun donc n'i y'a mɛn ko buwa gouvernement de don quoi o gouvernement n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ caman bɛ ka kuma bi ko buwa man ɲi ko buwa man ɲi ko buwa dɛsɛra ko buwa k'a bila o caman fa tun bɛ buwa ka gouvernement la ɛ dɔw tun ye minisiriw ye caman kɛra ministre de la justice ye yan mɔgɔ si nisɔn ma diya parce que sariya ma tigɛ a ɲɛ kan buwa tun tɛ yen o olu mɔgɔ kelenw tilala ka na kɛ sadiri domɛni minisiriw ye an ka dugukoloko yɛrɛ tɔ bɛɛ ɲagamina tu vois donc mɔgɔ birilen mɔgɔ birilen o tɛ se ka wo datugu quoi donc n bɛ mun fɔ n ka faniw ye na n'a sɔrɔla n'i ye ne ka fani yɛrɛ yɛrɛ ye k'i ye maliyɛn i n'a fɔ ne yɛrɛ ye maliyɛn ye cogo min na donc maliko de don bɛɛ kungo de don n'i y'a mɛn aritisi bɛ dɔnkili da jamana kɔnɔ jamana sumanen de don n'i y'a mɛn aritisi bɛna kɔnsɛri kɛ aw ye jamana sumanen de don parce que a ɲɔgɔnna caman tɛmɛna yan o bon an tɛ fɛ couvre-feu ka kɛ yan tuguni sadire ko wɛrɛ kana kɛ yan tuguni sadire ko aritisiw tɛ lafiya et puis n bɛ mun fɔ aritisi tɔw ye mɔgɔ o mɔgɔ y'i sigi k'i tɛgɛ fila da i sen kan tulu de bɛ ka kɛ tasuma na a gɛlɛya aw de bɛna a assumer aritisi bɛɛ de bɛna a gɛlɛya kɛ donc ni mun y'a kɛ i y'a k'i yɛrɛ n'i ma ko defan i y'a k'i yɛrɛ fɛnɛ ye quoi donc an tɛ se k'an sigi k'an bolo fila d'an sen kan parce que ne tɛ don erreur la tuguni quoi k'a fɔ ko ne de bɛna nimisa ko a buwa taara ni mun y'a dɔn i b'a fɔ d'habitude kɔrɔlen ni mun taara de a bɛ dɔn ne tɛna don o kurun kɔnɔ tuguni quoi parce que ni kulusi in ka bon fa ma o ka fisa kulusi t'i fa la kɔfɛmɔgɔw les maliens de l'extérieur aussi aw k'a faamuya kuma jugu de bɛ ka ɲɛfɔ aw ɲɛna aw tɛ mun kalama parce que mɔgɔ minnu b'a la ka wuli ka t'a fɔ aw ɲɛna buwa y'a kɛ tan buwa y'a kɛ tan olu bɛ se c'est à dire ko tiɲɛ dɔrɔn de la o toujours olu bɛ erreur de ɲɛfɔ mais solution t'olu bolo olu bɛ k'u pɔsi fa don o don u bɛ ka voiture san sadiri u bɛ ka sow jɔ u pɔsi bɛ ka fa olu yɛrɛ bɛ ka kɛ fɛn faantan kɛlɛ la donc maliko de don surasi minnu sara nord la an bɛɛ de somɔgɔw b'a la polisi minnu sara gendarme minnu sara an bɛɛ de somɔgɔw b'a la wa a digira an bɛɛ de la wa bɛɛ de kungo don fɛnɛ quoi donc ne kɔni hakili la cɛkɔrɔba ye baara mun daminɛ sadiri mɔgɔw k'a jateminɛ k'a to a ka o baara in laban quoi et puis buwa k'a bila u k'o kuma in de fɛnɛ bila quoi o ye kɛlɛ kuma de o ye ka tulu de kɛ tasuma la quoi élection de bɛna kɛ o ni élection kɛra ni mun gaɲɛna o mɔ kɔrɔ ko jamanadenw b'o de fɛ o an bɛɛ b'o de fɛ ni mun gaɲɛna an b'o de fɛ mais buwa k'a bila o ye ko wɛrɛ de ye quoi nka nin bɛɛ kɔfɛ sanji mana na k'an bɛɛ to kurun kɔnɔ baji sanfɛ bɛɛ kannafini b'i ka birifini bɔ n bɛ mun fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna mɔgɔ si kan'i sigi tuguni k'i bolo fila da i sen kan après k'i bɛna nimisa tuguni ko ni n kun y'a dɔn ko buwa kun t'a bila wa n'i ye korokara taalen ye gesedala fo finiko tɛ dɛ san bɛ wulu ci mɔgɔ ko de la wa n ko buwa demokarasi de don bɛɛ bɛ se k'i ta fɔ demokarasi kɔrɔ de ye ko bɛɛ ta fɔ fanga tant que mali wolosɛbɛn b'i bolo i bɛ se ka kuma jamanako la fasoko de don o de y'a to donc ne ko n ko buwa t'a bila wa buwa t'a bila n ka kɛlɛko tɛ